Boma la Malawi likugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu m'dziko muno. Zina mwa ntchitozi ndi za maphunziro, za mtengatenga ndi mtokoma, za malonda komanso ntchito za ulimi kungotchulapo zochepa chabe. Pofuna kuonetsetsa kuti dziko la Malawi ndi lodzidalira pa chuma komanso chakudya malingana ndi masomphenya a Malawi 2063, boma likumanga ngalande yaikulu ya ulimi wa nthilira ku chigwa cha mtsinje wa Shire m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Unduna wa zaulimi unayamba kumanga sikimu ya Shire Valley m'mwezi wa April 2020 ndipo pali chiyembekezo kuti malo okwanira 43,370 hectares adzalimidwa ndipo mawanja a alimi oposa 48,000 adzapindula ndi ulimiwu. Ngalande ya ulimi wa nthirirayi ikumangidwa ndi thandizo lochokera ku World Bank, African Development Bank komanso OPEC Fund for International Development, OFID. Ntchito yomanga ngalandeyi ikuyenda bwino ndithu ndipo mamangidwe ake ndi apamwamba kwambiri. Ngakhale izi zili chonchi, Ntchito yomanga ngalande ya ulimi wa nthirirayi yakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kubedwa kwa zipangizo zomangira ngalandeyi. Mchitidwe wa umbandawu ukubwenzeretsa m'mbuyo ntchito zomangamangazi. Kubedwa kwa katundu ndi zipangizo zomangira ngalande ya nthirirayi kukuchititsa kuti boma ligwiritse ntchito ndalama zambiri zoonjezera pa zomwe limayenera kugwiritsa ntchito chifukwa likuyenera kubwezeretsa katundu wobedwayo. Dr. Stanley Khaila ndi mkulu woyendetsa pulojekiti ya Shire Valley Transformation Programme ndipo akufotokoza za vutoli. Umbavatu ndi woipa kwambiri chifukwa choti uh, umapangitsa kuti ntchito ichedwe komanso ikhale yodula kwambiri uh, munali mmalo mwina mwake amachotsa zitsulo za reinforcement zoti akhazika kale ndi kuti ntchito ija igwiridwenso zimene zimapangitsa kuti ntchito ija ikhale yodula kwambiri ndiye nkofunikira kuti kuti zimenezizo osati kungozichepetsa koma zitatheratu ndiye kuti ntchito yathu yomanga ngalande komanso ma secondary canals komanso pamene tidzayamba kupanga minda yathu kuyikamo ma warehouse farm managers house zonse zimene mudzakhala ma fertilizer Ngati umbava umenewu utatheratu ndiye kuti zonsezo sikudzakhala mavuto.
Mfumu yaikulu Lundu ya m'boma la Chikwawa ikulangiza anthu a m'chigwa cha mtsinje wa Shire motere. Anthu takhala kale tikumawafotokozera, tapanga sensitize kotero kuti sitikufuna kuti munthu wina aliyense aononge zipangizo zimene ma contractors akupangira komanso even kanalo kuti aiononge. Zimenezo ife sitikufuna. Takhala tikuwafotokozera kuti chinthuchi si cha boma, ndi chathu cha ife anthu akuno. Ma beneficiaries a chinthu chimene chijacho ndi aini mwi- the communities amene tili kuzungulira kanalo imeneyiyo. Ndiye ngati munthu ah, boma yakupatsani chinthu chachikulu ngati chimene chijacho kuti tichiononge, ndiye kuti ndife anthu osayamika. Pofuna kuthana ndi mchitidwe wa umbandawu, A Shire Valley Transformation Programme akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya zachitetezo ya Chikwawa Police komanso magulu a zachitetezo a kumudzi, Community Policing, a m'madera ozungulira ngalande ya ulimi wa nthirirayi. Mayi Caroline Jere ndi mkulu wa polisi m'boma la Chikwawa ndipo akufotokoza momwe apolisi akugwirira ntchito yawo ndi a Shire Valley Transformation Programme komanso magulu achitetezo akumudzi.
Pali kulumikizana kwabwino ndi anthu akumudzi. Ntchito ya polisi kuti titenge ife apolisi tokha nde kuti tilephera. Koma timayesetsa kupanga misonkhano n'cholinga choti tilumikizane ndi achibale omwe amakhala kumudzi konkuno, amene amatha kudziwa kuti banja ili muli anthu awa, banja ili muli anthu awa. Ndiye kulumikizana kwake n'koti timawapemphabe azinzathu kuti akaona china chake chodabwitsa azitha kutitsina khutu kuti ifeyo tithandizane nawo. Mbali ya chingalande yakhala ikuyenda bwino ngakhalebe poyambirira eni wake a kumudzi kuno asanamve kufunikira kwa chitukuko chimenechi amachitenga ngati kuti mwina chitukukochi ncha boma kapena si chawo koma malingana ndi ukadaulo wathu wa polisi kudzera ku community policing takhala tikuwafikira kuwadziwitsa ndi kuwaphunzitsa kumene adindo kuti azitha kuzindikira kuti chitukuko chimenechi ndi cha iwo and opindulanso ndi iwo. Amene abwera kuno angothandizira kuti chitukuko chikhale chabwino.
Pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitetezo, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Program lidapereka zipangizo zothandizira pa ntchitoyi. Dr. Stanley Kaira akuti. Chifukwa choti tinaona kuti umbanda ndi umbava kuba zinachuluka kwambiri kuno ndiye nkhani zimenezi nthawi zonse timazitula m'manja mwa apolisi ndiye apolisi ndi amene anapangira kuti yayi nkofunikanso anthu m'midzimu tigwire nawo ntchito pamodzi Eh, ndiye anapanga chikonzero chawo mpaka kuwapatsa maphunziro anthu a m'midzimu mpaka kuti iwo nkuyamba kugwira ntchito ndiye anadzapempha kuti ah mmene zikukhalira tikamagwira ntchitoyi anthu sakutha kutikhulupirira kuti ifeyo ndi a community policing kodi sikungatheke kuti tikhale nzina zotiyenereza kuti anthu akamationa azionadi kuti tikugwira ntchito movomerezeka Tinapereka matochi ah, makamaka ntchito zina zimakhala zoti agwire usiku nde kumafunika kuwala kuzipezeka pali mahwisulo ah, ndi ofunikiranso kwambiri ngati afuna kudziwitsa anthu ambiri kuti kuno kuchitika zotere eh, ma reflector jacket iwa Pali emblem ya polisi imeneyonso ikusonyeza kuti anthu akhoza kumazindikira kuti awawa sakawalala, awawa akugwira ndithu ntchito ya community policing. Katundu wa chitetezo yemwe magulu khumi ndi awiri, 12, alandira kuno ku Chikwawa apititsa patsogolo ntchito za chitetezo cha m'madera komanso cha katundu womangira ngalande ya nthilira. Ntchito yothetsa umbandayi yayamba kale m'maderawa ndipo ikubereka zipatso. Bambo Ibrahim Chatama ndi wapampando wa Chikhambi Community Policing kwa mfumu yaikulu Kasisi m'boma la Chikwawa ndipo akuti M'mbuyomu sitimazindikira anthufe zokuti chingalande chija ife chimatikhudza. Timaona ngati amene akupanga chingalande chija ndi chawo. Koma atabwera apolisi ndi a Shire Valley kutikambirana tinadzaona kuti ah, ifeyo chingalande chija ndi chathu. Ah, Aja amangotikonzera koma eni ake ndi ife. Mpamene anakhazikitsa kuti tis- community police idziyang'anira ntchito iti imeneyoyo. ndiye kubwera kwa ma reflector kwatipangitsa ifeyo kuti tikhale olimbikira chifukwa chani pamene tingayenda adzidziwa ch- munthu kuti ine ndine wa community police and chizindikiro ndi reflector wenzulo ndi tochi chifukwa ma- ifeyo ngakhale mutatipatsa ma reflector koma ngati tilibe tochi sitingathe kuyenda chifukwa usiku umakhala ovuta timafuna tizikhala palaiti Tikapanga ma road block athu, pa road block po timayikapo reflector ndi torch kuti kaya ndi wa galimoto kaya munthu ali ndi udindo wa mtundu wanji koma akafika pamenepo adziwe kuti apapa ndiyenera kuyima, anthu apange search m'galimotomo kuti muli chani. Ngati muli zinthu zosachita bwino, zinthuzo ndithu tiyenera kulanda. Ngati zili zochita bwino, asegule road block ija adutse. Tithokoze kwambiri a Shire Valley pa ntchito imene agwira chifukwa timadandaula, madandaulo athu atikonzera ku tsiku la leroli and panopo m'mudzi mwathu a Shire Valley asakhalenso chidandaulo kuti ah tibedwa katundu abedwa ayi.
Kudzera mu ndondomeko zabwino za chitetezo zomwe a Shire Valley Transformation Programme mogwirizana ndi apolisi, mafumu ndi anthu akumudzi ayika, anthu a mchigwa cha mtsinje wa Shire atenga umwini woteteza ntchito za chitukuko